chukwu ekerọ gị eke onye kelụ gị bụ nne na nna gị kere gị nwoke ọbụla na-achụ nwaanyị rie nne na-enwe mkpọbi ọkpa rie nne ndị na-achụ nwaanyị ga-agwa gị achọrọ m ka m gwa gị na arụ nwaanyị bụ alụsị a na-agọ agọ ma nwoke bu ọfọ wee na-agọ nya bụ alụsị chief priest naabọ ada agọ ofu alụsị were uche chee ive m gwara gị ebe a na you can argue you can as well argue like always nwoke naabọ ime threesome maọbụ foursome with ofu nwanyị na-egbu mmadụ ọ ma-enye gị nsogbu kịta na mgbe ọ ga-enyebe gị nsogbu bụ mgbe ndụ tọbalụ gị ụtọ o nwere ka ị ga-esi wee mesibe your mother ike your own mother ị na-efili na o nwerọ onye ga-agwa gị okwu your mother wee mekata wee jee meeting ụmụada wee kọọlụ gị ihe ị na-emebe ụmụada ga-ebugodo ụzọ bịa chie gị warning ive ị na-eme adaba nwaanyị ị ka kachie ntị wee gba nkịtị mbọsị mma gị ga-ekube ume mbọsị mma gị ga-anwụ a sị na mma gị anwụọna ụmụada abịa ọgụ ụmụada ga-ekwo gị unyi n'iru paredi gị n'obodo niile o nwerọ ive ụmụ nwoke ga-eme onye ọbụla ga-anọdụ calm maka gịnị this is ụmụ nwaanyị nwere so much power in tradition ọ ya ka o ji wee bụrụ na nwaanyị ada eje aya nwaanyị ada eje ọgụ aya ada egbu nwaanyị aya gburu nwaanyị mere alụ civilization emego nwaanyị o jebe army n'anị igbo omenanị igbo nwaanyị ada eje army no matter how strong ị dị nwaanyị ada eje army nwaanyị ada eje aya aya gburu nwaanyị mere alụ aya likporo obodo ọ da egbu nwaanyị i gbuo nwaanyị mana i mego alụ ive bụ powers of our women this is the powers and the strength of our women in the olden days religion has subdued it ọ bụrọ ụmụ nwoke mere unu na unu nwa ji aka unu wee chụpụ onwe unu n'ụgbọ ụmụ nwanyị unite I am urging you people to unite unite and become more power and strength unu nweburu mbụ ụbọchị bụrụ gboo na ọ bụ alụ mee n'obodo ive ụmụ nwaanyị ji agalị ngalị iwe bụ mma ekwu mma e ji esi nri na kitchen na mkpesị ba ji esi nri that is their weapon anya ka ọ na-abụba akụkọ ọnụ ụmụada nwụrụ anwụ azaba oku ụmụ nwaanyị dị so strength far the more than strengthful in the spiritual realm than ụmụ nwoke alụsị ọbụla eji nwaanyị wee hue alụsị bụ na-adịgide ile alụsị ọbụla eji nwaanyị wee hue alụsị bụ na-adịgide ile karịa nke eji nwoke wee hue mmadụ sị gị na ọ ga-atụ gị alụsị nya atụnwa gị na alụsị eji nwaanyị wee hue maka na alụsị eji nwaanyị wee hue na-egbu ọ dịghị ene anya n'azụ alụsị eji nwaanyị wee hue na-eclear family mana alụsị eji nwoke wee hue na-arapụ ka akara gị isi wee dị alụsị eji nwaanyị wee hue na-egbu mmadụ mgbu na-abọ ma mgbu na-atọ na mgba arọ mana alụsị eji nwoke wee hue na-egbu ofu mgbu o gbuo o chegodo ka akwaa onye egburu ụnụ gwa anya o gbuo onye ọzọ mana alụsị eji nwaanyị wee hue ga-eme gị onye ọbụla o ji ọ na-aya ọya ị bịa gotela onye bụ ọgwụ jide gị gbuo na ngị nwa gotela onye bụ ọgwụ na ị sị onye bụ sorry alụsị eji nwaanyị wee hue gbuo mmadụ adịrọ ebe akwa ebe onye ebe o gburu mmadụ i bee akwa ọ sị okenye na-asupport ya o gbukwuo gị na i bela akwa

n'elu ụwa nwoke na-achị and ma this life dị very very short elu in the spiri- in the spiritual realm ị na-anụ na mmadụ dịrị 2500 years 2500 years mana ụwa how many years ka ị ga-anọ ọ kwa years nke na-ekwuwa bụ na agụmọnụ ọnụ ahụ maka na a day n'ụwa mmụọ bụ 100 years n'ụwa nwa calculate how many years mmadụ asị gị na mmadụ 2500 years n'ana mmụọ mana ọ nwaanyị na-achị ebe ahụ so many things greatly number one now bụ I want you to know that our tradition does not tell us the gender Chukwu bụ mana religion batara gwa anyị sị ya na Chukwu bụ nwoke no our religion our tradition does not teach us the gender

a sị ka ekwuwe ekwuwe na chukwu adị ka ọ bụ nwaanyị ma a sị ka ekwuwe ekwuwe kedu reason m ji wee kwuo nya anị mụ na gị zodoro ụkwụ bụ nwaanyị mmiri bụ nwaanyị nature na onwe ya bụ nwaanyị kedụzi ka o si wee dị gị ka chukwu ga-abụ nwoke o nwere ike ọ bụrụ nwoke mana my instincts na-agwa m na chukwu bụ nwaanyị this is something you need to know somebody na-asị m where are you getting your information from mụ na gị ararọ ya bụ ihe m ma agwa gị mụ na gị ararọ abụ m a spiritual lecturer spiritual lecturer ka m bụ ọ bụrụ na ị tọọ ntị n'ala ọ bụ na ị tọọ ntị n'ala ị mụta ive na mụ na-enye gị instances ana m enye gị proof with my teachings but you decided to ignore the proofs and make argument ọ gbasarọ m ọ gbasarọ m kedu ive m ji wee gwa gị na nwaanyị na ọ dụ ka chukwu nwaanyị bụ chukwu izizi ị fụlụ anya ọzọzị bụ nwoke bụ nna gị maka na fa naabọ mekili gị omenala igbo agwarọ anyị na chukwu kele anyị eke ive omenala igbo gwara bụ na chukwu kele ụwa ọ gwarọ na chukwu kele anyị eke maka na o nwerọ ka chukwu ji wee kee gị eke na a mụrụ gị amụ minus mmekọ nwoke na nwaanyị a ma amụta gị chukwu ekerọ gị eke ive chukwu kele bụ ụwa ụwa ka chukwu kele chukwu ekerọ gị onye kelụ gị bụ nne na nna gị kele gị nne m na nna m kele m without akwamiko bụ a ma amụta m achọrọ m ka m gwa gị na anụmụ- na mmekọ nwoke na nwanyị nwere so many bad effects nwezikwa good effects nwoke ọbụla na-achọ nwaanyị rie nne na-enwe mkpọbi ọba rie nne ndị na-achọ nwaanyị ga-agwa gị ive m na-ekwu ebe a nwoke ọbụla na-achọ nwaanyị rie nne na-enwe mkpọbi ọba rie nne unu ejikọla oke mmụta civilization ive unu mụtara na social media ive unu mụtara na internet ive unu mụtara na school achọrọ m ka m gwa gị na arụ nwaanyị bụ alụsị a na-agọ agọ ma nwoke bụ ọfọ wee na-agọ nya bụ alụsị achọrọ m ka m gwa gị na chief priest naabọ adị agọ ofu alụsị chief priest naabọ adị agọ ofu alụsị mana ofu chief priest nwere ike na-agọ ọtụtụ alụsị mana chief priest naabọ adịrọ agọkọ ofu alụsị were uche chee ive m gwara gị ebe a na were uche chee ive m gwara gị ebe a na ọ nya ka o ji wee bụrụ na nwoke nụọ nwaanyị nwunye ya gbaba n'ilo nwoke ahụ enwebe shut down for the fact na nwaanyị ahụ ka bi under your roof and na ego isi ma nkwụ ị gbalụ n'isi ya ka dị n'isi ya nwaanyị ahụ gbawara anụ n'ilo ị ga na-enwe shut down maka gịnị unu adịgo chief priest naabọ wee na-agọ nya bụ nwaanyị bụ alụsị na nwaanyị bụ alụsị a na-agọ agọ o nwere ive unu mụtalụ ụmụ nwoke naabọ na-emezi unu dute ofu nwaanyị adị nwoke naabọ nwoke naanọ a sị ka e dinakọ ofu nwaanyị ọ dị very very wrong unu gọkọrọ ovu alụsị and na onye daa iwu ọ nwụrụ ọ na-egbu mmadụ you can argue you can as well argue like always nwoke naabọ ime threesome maọbụ foursome with ofu nwanyị na-egbu mmadụ ofu nwoke nwere ike idina nwaanyị 5 at the same time na ụdị na ị na-eme sixsome maọbụ na ị na-eme ive a o nwerọ any effect mana ọ wee bụrụ nwoke naabọ dinakọlụ nwaanyị unu elikọna nri n'ofu efere maka na onye ọbụla chere ibi aja echiche ya nwụ ọ bụ na ị notice ya na enyi gị nwaanyị na e, ofu one of your best friend one of your closest friend na ọ na-achụ nwaanyị rinne ị notice ya na ọ dinago nwunye gị na ọ dinabago nwunye gị maọbụ dinaba enyi gị nwaanyị kọtụ nata relationship ngị na ya maọbụ ịrapụ nwaanyị ya bụ ka nwaanyị a dị egbuna gị maọbụ dị egbuna ya ikezi dinasịa nwaanyị n'ụtụtụ na wee wale nzuzo jee dina na mgbede ikezi dinasịa ya na Monday o lu Tuesday nya wee dina ngị na ya naabọ na-ayịkọ ofu nwaanyị is not good for your own health so many of you ga na-eme argument on this very topic maka gịnị na ọ dị gị n'arụ ị ma nkwụsịnwu ya ị likelị ya so much ị ga na-eme argument because the topic is not favorable to you but i want to tell you that tradition is not there to favor you

maka when the tradition favor you and me we can come and go it will be partial tradition is there to favor the land ọ bụrụ na ọ na-abụ ememe ngị na enyi gị nwoke unu eje jee duo jee dute onye hookup unu ada ebua mmekọ onye kwụsị ya na ọ dịrọ mma ma mụ na-agwa gị na ọkwa mgbe ndụ tọbalụ nwata ụtọ ka iwu adala ada na-esenyite iwu ị dalụ na mmụọ bụ ndụ tọba gị ụtọ o senyite ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ nya bụ iwu nya bụ ive dị n'anị Igbo ọdịnanị Igbo bụ ogbu onye mbọsị ndụ tọbalụ ya ụtọ ọ ma mbido kịta ọ ma nye gị nsogbu kịta na mgbe ọ ga-enyebe gị nsogbu bụ mgbe ndụ tọbalụ gị ụtọ i dute nwaanyị mee nye sọ gị ije na ichie nye ichie ije na ichie nye ichie malụ amalụ na ive ahụ dị n'ukwu nwaanyị na ọ na-egbu egbu na-azọ azọ ọ nya mere o ji wee bụrụ na ụfọdụ alụsị na-adịrọ ekwe nwaanyị bata n'ime ya maka na nwaanyị bata n'ime nya bụ alụsị ọ gbalụ alụsị ahụ ụfọdụ alụsị nwaanyị ada agadebe ya ụfọdụ alụsị nwaanyị ada eli ive e sili na nya bụ alụsị ive o ji wee dị otu ahụ bụ na nwaanyị lie nya ọ gbalụ nya bụ alụsị maka na nwaanyị bụ iyi na ọgwụ na-agba ike bụ ọgwụ nwaanyị na-anyụsarọ mamịrị na ọgwụ na-agba ike bụ ọgwụ nwaanyị na-anyụsarọ mamịrị na nwaanyị nyụọ mamịrị n'ọgwụ ọgwụ alụọ ọgwụ ọ bụ agbalụọ o nwere ọya aga na-aya mmadụ ọya aga a na-akpọ witilo ị mara ibe bụ ọgwụ ya ịgba ọwụ ọya aga Igbo ya nkịta ọtabie gị aka Igbo witilo nkịta ọtabie gị aka ị ma ibe bụ ọgwụ ya ọ bụ na witilo ayawa gị ma gị ma gị nwere e, e, e, enyi nwaanyị maọbụ na ị nụgo nwaanyị ya enyi gị nwaanyị sị ya biko ka o mesa gị ọgwụ n'ọya ị mara ibe bụ ọgwụ ya nya mepe ụkwụ ya rụnye aka gị n'ime ebe a hapụ ya ka ọ nọ for some minutes